ndewonụ ndị ọma na-esonyere ugo chara acha kedụnụ ka eke si anya anwụ eji m n'aka na udo na-achị ọ dị mma abịakwala m ọzọ n'ụbọchị taa ka anyị werekwa akwụkwọ mbido igbo nọrịa mm? nke anyị gụrụ n'ụbọchị gara aga bụ mbido igbo nke abụọ nke a bụ nke atọ ọ dị mma sonyerenụ m ka anyị chọọ ihe ga-amasị anyị n'ime ya ee lee ihe ọgụgụ nke a nke a bụ banyere ọdụm lee ọdụm ọdụm bụ anụ ala ọ na-ebi n'ọhịa o nwere ụkwụ anọ ọ gbara ajị nke ukwuu n'olu ya ọ na-eri anụmanụ ibe ya ọdụm bụ anụ nwere ebube Nke a mere anụmanụ ibe ya ji atụ ya ụjọ. N'akụkọ ifo, ọdụm na-abụkarị eze. Ọdụm gbọọ ụja, ụjọ ejide ma anụmanụ ma mmadụ. Nke a bụ eziokwu. Ọ dị mma ama m na unu na-achọ akụkọ ifo. Ndị akụkọ ifo na-adị mma. Nsogbu adịghị ka anyị chọọ akụkọ ifo. Hmm? anyị chọọ akụkọ ifo mhm. lee akụkọ nke a nke a bụ banyere ụmụ anụmanụ hmm? ọ sị ụmụ anụmanụ na-azọ okenye ifochakpi m ga na-asị m wọọ ifochakpi wọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ee ka anyị gaa n'ihu otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ ha bidoro zọwa onye bụkarịsịrị okenye Ọdụm wee mapụta sị na ya bụkarịsịrị onye ọbụla okenye n'ihi na ya dị ike nke ukwuu. Ọ sịrị na ya na-egbu anụ nta na-egbu anụ ukwu na-atụghị egwu ọbụla. Mmadụ na anụ niile na-atụ ya egwu. Enyi zọwara ala pụta. Nwa ya ahụ ya sị na ya bukarịsịrị anụ niile n'ibu. O jikwa ụkwụ ya azọpịasị ihe ọ bụla siri ike. N'ihi nke a, ọ gwara ha na ya bụ isi ụmụ anụmanụ niile n'ụwa. Ma ha gwara ya na ọ bụghị site n'ibu oke ibu ka e si ama onye bụ ibe ya okenye. nke a bụ eziokwu ka anyị gaa n'ihu ugo wee fepụta hmm. tichaa nku ya abụọ sị na ya bụkarịsịrị ha niile okenye of course ọ gwara ha na ya dị ọcha karịsịa ihe niile bịa makwa mma ile anya nke ukwuu oh. n'ihi nke a na ọ bụ ya bụ isi ngwere apụta kwee n'isi sị na ya siri n'elu daa n'ala ma o nweghị ihe mere ya na ọ bụrụ anụ ọzọ si n'elu daa ọ nwụọlarịị. Mm. Ọ bụ n'ihi nke a ka ngwere ji sị na ya tọchara anụ niile. Ọ dị mma. Oke gbara kpụrụrụm pụta zọwa nke ya. Ọ sịrị na ọ bụ ụbọchị e kere ala ka e kere ya. O kwuru na ọ dịghị anụ ọbụla ya hụrụ n'elu ala. Egwu bidoro tụwa ya, ya tụọ ọnụ lakpuo n'ime ala biri. N'ihi nke a, ọ sị na ya bụ anụ niile okenye. Ogwumagala wee pụta sị na ụbọchị e kere ụwa ka a mụrụ ya. Ọ gwara ha na mgbe ahụ ebe niile dị tọlị tọlị. Nke a mere ya ejighị azọsi ụkwụ ike n'ala. N'ihi ya, na ọ bụ ya bụ anụ niile okenye n'ụwa. Mgbe ha kwuchara, okpoko apụta chịa ha ọchị nke ukwuu. Ọ gwara ha na ọdụm siri ike, Enyi buru ibu, ugo mara mma, ma ọ bụghị ihe ndị a na-egosi onye bụ okenye. O kwuru na oke na ogwumala na-ekwu maka ala, mana ya pụtara n'ụwa mgbe ala na elu adịbeghị. Ọ bụ nke a mere mgbe nne ya nwụrụ, ya lie ozu ya n'otu akụkụ isi ya. Nna ya nwụọ, ya lie ozu ya n'akụkụ isi ya nke ọzọ. Ọ bụ nke a mere isi ya jiri buo oke ibu. N'ihi ihe ndị a niile, ọ gwara ha na ya bụchasị ụmụ anụmanụ niile okenye n'ụwa. mgbe ụmụ anụmanụ nụchara ihe ndị a niile ha gbaa n'aka kwekwa n'isi ha kwekọrịtara na ebe okpoko pụtara tupu e kee elu na ala na ọ bụ ya tọchara ụmụ anụmanụ niile ha akụkọ nke a atọkakwa mm? akụkọ nke a dị nnọọ ụtọ ya bụ na ọ bụ okpoko tọchara ụmụ anụmanụ ọ kọwakwara ya bụ akụkọ na-akọwakwa na ihe mere isi ihe mere isi okpoko ji buo ibu maka na o liri nne na nna ya n'elu isi ya ee eh, unu anụlanụ ya hmm? eji m n'aka na akụkọ ndị a masịrị gị n'ebe a ka anyị ga-achịkọta n'ụbọchị taa nọdụkwanụ mma ya gazie